bolonkɔni den kelen tɛ bɛlɛ ta den t'a yɛrɛ lamɔ jamana t'a yɛrɛ jɔ n balima aw bɛɛ lajɛlen bisimila faso ko do kɛnɛ kan nin ye aw balimamuso fatumata ye an b'a fɛ ka bi e, vidéo k'ale kɛ hakilina fila kan hakilina fɔlɔ an bɛ kuma 10 janvier kan hakilina filanan o ye uh, message à la jeunesse malienne Donc an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a ɲɛsin maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn y'i sen bɔ i kɔnɔ kɔnɔ i kɔnɔ kɔrɔ ka wuli ka taga 10 janvier manifestation in na euh, contre la présence de la France et de la MINUSMA chez nous an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ France ni MINUSMA jɔyɔrɔ min b'u la an ka jamana kɛlɛ la jɔyɔrɔ ɲuman tɛ u nana jɔyɔrɔ min kama u tɛ k'a fa nafa min n'u kan k'o lase anw ma an ka jamana e, e, e, lakana sabatili la an ka se ka an ka jamana sigidaw bɛɛ lajɛlen tigiya sɔrɔ bakurubaya la n'u nakun y'u dɛmɛli ye u tɛ k'o bɔ a sira fɛ donc o b'a jira k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi saratikan min b'an ni ɲɔgɔn cɛ o saratikan in ma dafa donc u bɛ k'an ka sɔrɔsiw fana bali tuguni olu ka don kidali a ka kan ni jɛɲɔgɔn min bɛ k'i bali i ka hɛrɛ sɔrɔli la jɛɲɔgɔn min bɛ k'i bali i ka jamana basigili la o kan ka taa ka bɔ i da la donc vraiment an bɛ foli ni tanuni lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn bɔra ka taa ka d'a kan nin kɛra réussite ye a kɛra kunnawolo ye mun de la mɔgɔ fɛn fɛn wulila ka taga nin kɛnɛ kan u ma dɔrɔmɛ kelen minɛ mɔgɔ fɛn fɛn wulila ka taga 10 janvier in na u ma wuli ka taga k'u bɛ fɛn kɔ u ma wuli ka taga k'u b'a fɛ k'u yɛrɛ yira diɲɛ na u wulila ka taga de ko an ka sɔrɔsiw fagali min bɛ ka kɛ u wulila ka taga de k'an ka jamana yɛrɛmahɔrɔnya u wulila ka taga de ko fasoden ɲumanya ko o de bɛ bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ wa mali ko O de ka bon ni an bɛɛ lajɛlen ye. O de y'a to u wulila ka taga. Maliyɛnw y'u sen bɔ u kɔnɔ kɔrɔ ka bɔ Faransi. Hali mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ, n'olu ye an dafɛ jamana mɔgɔw ye, teriya sira fɛ, balimaya sira fɛ, dans l'esprit du panafricanisme, olu bɛɛ bɔra ka ye nin kɛnɛ in kan. U bɔra mun de la? Ka d'a kan farafinna ka yɛrɛmahɔrɔnya, An b'o ta an b'o sɔrɔ cogo di fo anw ka se k'an yɛrɛ ka lakana sabati wa fo an ka mɔgɔ bɔ an bara fana mɔgɔ min b'a fɛ ka na an bara ni ka an don a ka jɔnya juru kɔrɔ k'i sigi an da la mais a b'o o jɔnya juru nin yira an na i b'a fɔ ko n'o ye teriya sira ye o de ye faransi ta ye faransi bi man ɲi mali ma faransi sini man ɲi mali ma u bɛ ka eseye ka poropagandiw kɛ ka e, e, mesaji lankolonw bɔ ka foto lankolonw bɔ foto minnu bɛ an ka marisi dix janvier marisi nin lagosi k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔw ma bɔ dɛ an bɛ k'a fɔ ko faransi de y'an jugu ye k'a sɔrɔ perevu tɛ faransi ka juguya ko la mali kɔnɔ su min bɛ ka bɔ anw bara mali la anw malidenw b'o dɔn anw kɔrɔmusow an baw an'an dɔgɔkɛ minnu bɛ yen nɔ n'olu tora nin ko in na an b'a dɔn fagali min bɛ ka kɛ mɔpiti diɲɛ don o don mali yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ bi n'o tɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka bolo yɛrɛ kan an b'olu kalama an ka arme balilen don cogo min na ka don faransi eh, ka don kidali kɔnɔna la an b'o kalama mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'o ye minisima ye ani eh, eh, faransɛw ka arme ko n'o ye barikani ye n'olu bɛ rebɛli ninnu kɔkɔrɔmadon n'u b'u ka baaraw kɛ an b'o kalama wa n'u bɛ bin an ka sɔrɔsiw kan fo ka taa se fagali ni fɛnw ma tuma min na an b'olu bɛɛ lajɛlen kalama u bɛ ransɛɲɛman minnu di k'a jira k'a fɔ eh, an ka sɔrɔsiw dagayɔrɔ ye nin ye n'u bɛna bin u kan an b'o kalama wa diɲɛ bɛɛ b'a dɔn an bɛ don min na i ko bi ko moyen min bɛ faransi bolo videow jirala faransɛw yɛrɛ ka reportagew la minnu b'a jira k'a fɔ droniw b'u bolo min b'a to u bɛ sahel kɔnɔfɛn bɛɛ ye hali limɔgɔ tɛ pan n'u ka droni ɲɛ ma d'a kan donc n'o bɛ ka kɛ ko binkan bɛ ka k'an ka mɔgɔw kan e marifa dilan izini tɛ yen nɔ nɔrɔ cɛncɛn in kan yen moto dilan izini tɛ nɔrɔ cɛncɛn in kan yen nɔ fɛnkɛ centre de formation tɛ nɔrɔ cɛncɛn in kan yen nɔ o tuma la nin terroriste ninnu bɛ ka former min o tuma la terroriste ninnu b'u ka bolimafɛnw bɔ min terroriste ninnu bɛ k'u ka labɛnw sabati yɔrɔ jumɛn na walasa ka se ka wuli ka na bin anw kan donc o b'a jira k'a fɔ an jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen n'o ye minisima ye an jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen n'olu ye faransi ye u ye an jugu fɔlɔw de ye olu ye an jugu de ye bi u y'an jugu de ye sini wa an t'u fɛ u ka bɔ an la hali sini an b'o kuma fɔ ni an bɔr'o la an bɛ tasibila kɛ halisa ka taa an balimamusow na minnu ani a kɛra a sugu o sugu ye an kɔrɔ ye minnu ye an dɔgɔ ye minnu ye an baw ye minnu ye minnu bɛ firiyatɔyaw la bi kan kɔnɔ ani yɔrɔ wɛrɛw la ka d'a kan u cɛw de y'u ni di mali kunmabɔli la an bɛ e, e, foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin olu ma ka tasibila k'u ye fana ala ka hinɛ u ka banbagatɔw la e, an bɛɛ lajɛlen ka banbagatɔw de don ka d'a kan u ye e, u joli min n'u ni min di maliko la o de b'a to an bɛ se k'an sigi bi ka kuma donc n'an bɔra yen nɔ an bɛ na point filanan min na o ye message à la jeunesse le fait que mɔgɔw bɔra eh, eh, nin 10 janvier in na ka bɔ ka taa an y'a fɔ fasodenɲumanya de ye mɔgɔw labɔ mali kanu de ye mɔgɔw labɔ malidenw ka se ka lafiya an ka sɔrɔsiw tɔɲɔli ka dabila malidenw tɔɲɔli ka dabila mali dugukolo bɛɛ lajɛlen ka daminɛ kayi fo kidali a bɛɛ ka don mali sagoya la wa armée malienne ka don mali eh, eh, kidali kɔnɔna la o de kɛra an bɔkun ye donc o b'a yira k'a fɔ ko mali jeunesse k'an bɛ ka wuli an bɛ ka hakili sɔrɔ an hakili bɛ ka dayɛlɛ an bɛ ka faamuyali kɛ wa fasoden ɲumanya yɛrɛ ye min ye an bɛ k'o kɛ ka d'a kan n'i wulila k'i jɔ i ka jamana ye o ye fasoden ɲumanya de ye ka wuli ka kɛlɛ kɛ i ka jamana yɛrɛmahɔrɔnya sabatili nɔfɛ o ye fasoden ɲumanya de ye ka wuli k'i jugu kɛlɛ a ka se ka bɔ i da la o ye fasoden ɲumanya ye donc jeunesse min bɔra nin 10 janvier in na k'o kɛ o ye baara ɲuman ye ne b'a fɛ ka min fɔ n'an y'a jate minɛ mɔgɔw mana wuli b'a fɔ a ah, mali jeunesse filɛ nin ye ee u tɛ wulikajɔ kɛ mali jeunesse tununnen don mali jeunesse yɛrɛ kɔni tafani nafa yɛrɛ t'u la bilen nin ye tiɲɛ ye kɔlɔlɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ ani kun wɛrɛw bɛ yen nɔ min b'a to mali jeunesse tununnen don bi mais n b'a fɛ ka kuma ka se yɔrɔ jumɛn ma o ye ɲɛmɔgɔ ko ta fanfɛla ye fɔlɔ la an ka jamana taabolow la an ka kɔrɔlen kow la mɔgɔkɔrɔbaw de bɛ bila denmisɛnninw ɲɛ k'u dege Ka fɛn ɲɛ yira u la min b'a to u fana bɛ se ka labɛn ka sini ɲɛ ka se ka baara sini baara kɛ n'u yɛrɛ b'a fɔ k'a fɔ ko denmisɛnnin tɛgɛ ko ko ɲuman ko bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni denmisɛnnin tɛ se k'a yɛrɛ tɛgɛ ko denmisɛnnin tɛ se ka tɛgɛ ko ɲɛdɔn a yɛrɛ ye mɔgɔ dɔ de bɛ bila a ɲɛ k'a tɛgɛ ko donc fɔlɔ la ɲɛmɔgɔw tun bɛ yen an minnu tun bɛ yen n'olu y'an faw n'an baw n'an kɔrɔw ye hakilimaya la olu de tun bɛ bila denmisɛnninw ɲɛ ka siraw yir'u la ka kɛ repère ye ka kɛ référence ye walasa u ka se k'u sen ta yɔrɔ n'a da yɔrɔ dɔn u ka se k'a dɔn jamana ko la u jɔyɔrɔ ye min ye e, e, e, sigida ko la u jɔyɔrɔ ye min ye mais an bɛ mun jate minɛ bi mali jeunesse filɛ nin ye an ka repèrew ka dɔgɔn mun na ka d'a kan minnu yɛrɛ ka kan ka kɛ anw ɲɛmɔgɔw ye minnu ka kan ka kɛ anw bilasirabagaw ye olu de bɛ ka kɛ anw lafilibagaw ye olu ye u jɔyɔrɔ bila ka d'a kan olu kan ka min ɲɛ yira anw na olu yɛrɛ bɛ ka u bila jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ min ni o to olu yɛrɛ ka laɲini olu ka laɲini yɛrɛ tɛ k'a fɔ ko olu bɛ eh, denmisɛnninw bilasira denmisɛnninw ka se ka jɔyɔrɔ dɔw dɔn ka fɛn dɔw k'u yɛrɛ min bɛ taga faso eh, eh, kunkanko la ka d'a kan olu yɛrɛ ka baara bɛnnen bɛ faso ci ma an jeunesse ne hakili la nin marche in ye mun de yira an na k'a fɔ an mana wuli pour que eh, mali jeunesse ka bɔ an bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ de makɔnɔ k'o ka kuma an bɛ politicien dɔ makɔnɔ k'o ka kuma walima an kɔni b'an jigi da an ka mɔgɔkɔrɔba dɔ kan mɔgɔkɔrɔba min ni an ka bonya b'a kan o t'a yira k'a fɔ an ka bonya tɛ mɔgɔkɔrɔbaw bɛɛ kan an ka bonya bɛ mɔgɔkɔrɔbaw bɛɛ kan mais minnu bɛ to k'an dɛmɛ kɛlɛw la k'an bilasira an bɛɛ b' an sigi k'an jigi da olu de kan tant que a ma fɔ ko eh, eh, karisa ka tɔn welela n'a ma fɔ k'a fɔ ko ayidara ye weleli kɛ ansardini mɔgɔw tɛ bɔ n'a ma fɔ k'a fɔ ko mamudu diko ye weleli kɛ mamudu diko nɔfɛ mɔgɔw tɛ bɔ n'a ma fɔ k'a fɔ ko eh, eh, eh, fɛngɛ n t'a dɔn parti politiki wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ ko olu ye weleli kɛ i bɛ t'a sɔrɔ o nɔfɛ mɔgɔw tɛ bɔ wa hali n'u bɛ bɔ i bɛ t'a sɔrɔ a man ca donc maliko bɛ yɔrɔ min na bi bi in na ninnu ye mɔgɔkɔrɔbaw ye u y'u ta kɛ ni an bolo kobagaw an tɛgɛ kobaga aw bɛ hakɛ to n kan tɛ bolokoli bolokoli dɔ in sira fɛ n kan bɛ tɛgɛ koli ma i n'a fɔ ntalen b'a fɔ cogo min na mɔgɔ minnu kan ka bila anw ɲɛ ka anw kalan k'an bilasira n'olu yɛrɛ tɛ ka kan kelen fɔ bilen n'olu tɛ ka sira kelen yira anw na bilen anw yɛrɛ fɛnɛ ka jateminɛ k'an yɛrɛ ye Ah, parce que an bɛ don min na i ko bi information dilen bɛ an jeunesse malienne ma information bɛ fan bɛɛ fɛ denmisɛnninw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ n'o ye anw yɛrɛ an cɛla minnu ye faamuyali kɛ Ben le cerveau ye o exemple dɔw ye a n'a a jɛɲɔgɔnw han minnu y'a yira an na k'a fɔ vraiment mali jeunesse an ye faamuyali kɛ bi hali n'an m'an sigi a ka mɔgɔkɔrɔbaw makɔnɔ bilen anw yɛrɛ bɛ se ka wuli ka ko dɔ k'an yɛrɛ donc Il est temps anw minnu ye Mali jeunesse anw minnu ye denmisɛnninw ye, anw minnu ye sifinnakaw ye, Modibo Keyita y'a fɔ k'a fɔ ko Mali ye anw sifinnakaw de ta ye, an ka an sigi, an ka wuli ka jɔ kɛ ka sɔrɔ an m'an sigi k'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ makɔnɔ, an m'an sigi k'an ka fɛnkɛ parti politique ɲɛmɔgɔ makɔnɔ, an m'an sigi k'an ka dugutigi makɔnɔ ou bien ka sigida ɲɛmɔgɔ dɔ makɔnɔ, n'an yɛrɛ sera ka faamuyali kɛ an yɛrɛ ye, k'a ye k'a fɔ an yɛrɛ ɲɔgɔnnaw bɛ yen nɔ minnu bɛ ka se ka wuli ka jɔ kɛ, jamana ko la an ka wuli jamana kanu kama an yɛrɛ k'an organiser an yɛrɛ ye an k'an ka marisiw kɛ an kan'a kɛ diinɛ bolofarako ye an kan'a kɛ parti ko ye ni maliko nana an k'a kɛ maliko ye ni maliko nana maliko bɛ siyako ɲɛ maliko bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de ɲɛ en fait ka d'a kan n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna juma misirilataagala tɛ o y'a sɔrɔ faso dɔ de b'i bolo min basigilen don n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn egilizila taga tɛ n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn bolisɔnna tɛ n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn sugula tagala tɛ n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn minizeba tɛ n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn tobilikɛla ŋara tɛ n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn kalankɛla tɛ n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn mɔgɔ furakɛla tɛ o k'a sɔrɔ jamana dɔ de b'i bolo n'o basigilen don ni nin bɛɛ bɛ se ka k'o kɔnɔna la mais ni jamana in tɛ yen nɔ o y'an bɛɛ kɛlen ye bɔyɔrɔntan ye o y'an bɛɛ kɛlen ye kunfɛmɔgɔw ni walimɔgɔw ye walisow kɔnɔna la n'an dun bɛ mali la an tɛ mɔgɔ ka so an b'an ka so de an ka hakɛ de ye k'an ka jamana defan an ka hakɛ de ye k'an ka jamana kumabɔ an ka hakɛ de ye ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ min ni an bɛnbaw y'o kɛ kɛlɛ min n'an faw y'o kɛ Walasa an kana se ka bila jɔnya kɔnɔ an fana kan k'o kɛlɛ kɛ k'o ɲɔgɔn de bila an denw ye an denw ka se ka to hɛrɛ kɔnɔ n'a fɔ ko an faw n'an bɛnbaw ye kɛlɛ kɛ k'an ka se ka to hɛrɛ ni yɛrɛmahɔrɔnya kɔnɔna la cogo min na donc jeunesse malienne an man k'an sigi bilen k'a fɔ k'an bɛ ɲɛmɔgɔw makɔnɔ ni an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko minnu bilalen b'an ɲɛ olu ye e, e, e, e fɛngɛ n'u ye kelen fɔ bi u bɛ dɔ wɛrɛ fɔ bi n'o b'a to hali kunkilenna kelen tɛ kɛ anw yɛrɛ la bilen n'anw yɛrɛ ye faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ an yɛrɛ cɛla mɔgɔw b'an cɛla minnu ye faamuyali kɛ jamana ko la jamana kanu bɛ minnu na tigi tigi tigi u tɛ k'a kɛ wariko kama u tɛ k'a kɛ jɔyɔrɔko kama mais mali kunmabɔli kama an ka wuli an ka tugu olu kɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'a fɔra ko mali ko an ka fɛn bɛɛ de bila kɛrɛfɛ ka mali bila ɲɛfɛ ka d'a kan mali ye an bɛɛ de jɛ ye ni mali tɛ yen fana an bɛɛ de bololankolonyara donc ne tun b'a fɛ k'o de message fɔ bi k'o lase jeunesse malienne ma an kana an sigi tuguni k'a fɔ k'an bɛ mɔgɔ makɔnɔ an kana siran k'a fɔ ko ni karisa ma ma weleli kan bila ko an yɛrɛ fana man ka bɔ mɔgɔ si de ta tɛ mali ye an bɛɛ jɛ ye mali ye ni minnu ma wuli ka tugu an kɔ an ka wuli ka kɛlɛ kɛ ka d'a kan ni kɛlɛ in ɲɛ sɔrɔla don min na an n'olu bɛɛ de bɛ jɛ ka a diya kɛ a hɛrɛ a nafa bɛ se anw n'olu bɛɛ lajɛlen de ma wa ala da an ka sɔrɔdasi minnu ni bɔnɛna nin ko in na sɔrɔdasi ninnu tun bɛ se ka marifa bila k'u dabɔ maliko la k'u sigi ka mali lajɛ a ka minɛ mais n'i y'a ye u y'u jɔ u y'u jɔ ka d'a kan u b'a fɛ de don dɔ la a ka fɔ k'a fɔ k'olu ka jamana kunmabɔra ko hali n'olu sara k'u saya ma kɛ fu ye donc ne b'a fɛ k'o welewelekan de lase jeunesse malienne ma il est temps qu'on prenne notre destin en main an ka sigili dabila ka mɔgɔ wɛrɛw makɔnɔ an kan'a bila an kun k'a fɔ ko ni diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ma wuli ni ɲɛmɔgɔ nin ma wuli yan fɛ an tɛ se ka fɛn kɛ anw yɛrɛ ye faamuyali kɛ bi anw yɛrɛ ye yeli kɛ bi an ka mali ko kɛ mali ko ye an k'a dɔn k'a fɔ nin ko in n'an bɛ ka tulonkɛ an faso la minnu b'a fɛ k'a ci olu tɛ ka tulonkɛ k'a la dɛ olu bɛ ka labɛn de sabati diɲɛ don o don walasa u ka se k'u ka laɲini na sabati n'o ye mali cili ye et puis an kana ɲinɛ fana k'a fɔ ko maliden bɛɛ tɛ maliden ɲuman ye maliden ɲuman maliden dɔw de fana bɛ ka fara an juguw kan ka an ka jamana ci ka d'a kan olu ka sɔrɔw b'o la wa ni mali cira don min na olu bɛɛ bɛ bɔ mali kɔnɔ ka mali n'a denw to a bɛ dafiriw da la donc an k'an jugu kɛnɛmata dɔn an k'an jugu sokɔnɔta dɔn minnu ye anw yɛrɛ dɔw ye minnu n'an ye fana ba la minnu n'an ye jamu kelen minnu n'an ye jeli kelenw ye an k'a bɛɛ lajɛlen kɛlɛ an kana an jigi da u kan an ka wuli k'an jɔ an ka mali kɛlɛ kɛ nin de tun ye bi ta ye k'a lase aw ma aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ka tulomajɔ la jɔbaga wɛrɛ fosi tɛ mali la malidenw kɔ merci bien